na vidiyo a anyị chọrọ ka anyị mara kedu ihe merenụ ụmụ nwaanyị Igbo nwere ike iji wee wepụ ụkwụ n'ama kedu ihe merenụ ụmụ nwaanyị Igbo nwere ike iji wee gbaa n'ama gịnị mere ụmụ nwaanyị Igbo nwere ike iji wee cheat ọ dị possible ha nwere ike imenwu ya kedu ihe merenụ ha ga-eji wee butuo ọnụ ahịa ha na vidiyo a i lee anya ọfụma anyị ga-achọpụta ihe merenụ ka anyị gaa na vidiyo a ka anyị mara ihe merenụ ụmụ nwaanyị Igbo nwere ike iji wee cheat ma ọ wụ gbaa n'ama nke a bụ Emma 24 TV Igbo ekene m unu. Igbo bụ Igbo ekene m unu. Igbo mma mma nụ. Aha m bụ Ogwu Emmanuel nke Emma 24 TV. Biko ọ wụ na ị wụ onye ọhụrụ na platform ọ wụ na ị wụ onye ọhụrụ na channel a Emma 24 TV biko anyị na-anabata gị ebe o buru ibu anyị na-ekenekwa our followers ndị ochie na our subscribers biko ịga n'ihu aha isiokwu anyị n'ụbọchị taa wụ ụmụ nwaanyị Igbo o nwere ike ịgba n'ama ụmụ nwaanyị Igbo o nwere ike icheat kedu ihe mere ya ụmụ nwaanyị Igbo nwere ike iji cheat ọ wụ na ihe dịka n'olu bekee nwere ike ịsị can Igbo women cheat how why ọ ya wụ ihe wụ isiokwu anyị n'ụbọchị nke taa ee a bịa na nke mbụ ihe nwere ike ime nwaanyị nwaanyị iwepụ ụkwụ n'ama ma nwaanyị Igbo iwepụ ụkwụ n'ama o nwere ihe bekee na-akpọ loneliness mmadụ ịnọrọ mmadụ ịnọ nkịtị ka m kpọgodi mmadụ ịnọ nkịtị mmadụ ịnọ nkịtị ị ma o nwere ihe bekee kwuru bekee sị ọ sị an idle brain is the devil's workshop that is echiche ma ọ wụ isi nke ọbụla na-enweghị ihe ọ na-arụ ma ọ na-enweghị aka ọrụ ọ na-awụ ebe ekwensu ji wee kwara ngwa ọrụ ọ wụ ebe ekwensu ji emere ụlọ ọrụ ọ bụrụ na ị hapụ o nwee otu i si hapụ mmadụ ma ọ kwanụ hapụ nwaanyị maka ọ nọte aka for a very long time o nweghị otu gị na ya si akpakọrịta ma ọ kwanụ na-emekọrịta ọ nọte aka my brother anything can happen anything can happen ọ bụrụ na ihe dị ka ị lụọ nwaanyị ma ị nwee nwaanyị kawa ahụ chọọrọ ya ihe ọ ga na-eme ọ ga-eme e teta ụra n'ụtụtụ a kwadocha ụmụaka ma ọ gị na onye ọbụla pụwa ya wee sorokwa pụwa gaa gbawa mbọ kawa ahụ bidoro ihe ọ ga-eme ọ na-eme ka o nwetụkwanụ ihe ga-esi n'ihe a na-apụta ọ wụghị ọ chọọ ịta chingom ọ bịa bụwa gị samsam ọ bịa ọ chọọ ka ọ gbanwee one or two things na ị mago private ministry ya ọ bịa chaba gị ọkụ o nwegasịrị ihe dị aṅaa ọ ga-eme ọ wụ na ọ chọọ imere onwe ya ọ manye aka n'ihe ahụ ọ na-eme sigodu ebe ahụ na-eme ya ọ wụzie na ọ karịzie ya o mee ka ị mata dịka di ya ọ bụrụ na nwunye gị ma ọ kwanụ nwaanyị gị nwee ihe ọ na-arụ ọ gaghị enwekarị efe ịga na-akụ asịrị ma ọ na-ekwu ihe na-agbasa ya ma ọ na-eburu matter ndị ọzọ n'isi nwunye gị kwesịrị inwe ihe ọ na-eme ọ dị busy ọ bụrụ na ọ bụghị otu ahụ ị hụ na spirit of cheating spirit of cheating ga-abịa na-akụrụ ya aka n'ọnụ ụzọ ụmụ nwanyị ndị ọjọọ ma ọ onye ọjọọ nwere ike ịbịa na-ebu ya uche sị ya o ị gba nnọọ nkịtị bịa bịa tụpụ ụkwụ nọọ nkịtị otu a ị chọghị ime ka ị chọghị ime ka e, ndị ọzọ si eme ị ghọtala so e nwere ike in the process of ịkọwara ya ị chọghị ime ka ndị ọzọ si eme e were ofu agụnkwọ e were ofu okoye introduce ọrọ ya ị ma na ụfọdụ ụmụ nwoke ụfọdụ ụmụ nwoke na-ebi ajọ ndụ e nwe ụmụ nwoke na-ebi ajọ ndụ o ụfọdụ ụmụ nwoke na-ebi ajọ ndụ nwere ụzọ mmụọ ịtọ na-arụ ọrụ n'ime ha ụfọdụ n'ime ha nwere mmụọ nkịta e nwe ihe a na-akpọ mmụọ nkịta o nwe ihe a na-akpọ mmụọ mmehie o nwekwa ihe a na-akpọ mmụọ akwamiko ụdị ndị a megide jamụọ nwunye gị n'ọnọdụ na-enweghị ihe ọ na-arụ echeke ọwụ na mgbe ọwụla abịara ọwụ na onye ọwụla pụsịa na ọ nọ n'ụlọ mgbe ọwụla abịara ọ wụrụ akpọọ aza my brother nsogbu dị ezigbote nsogbu dị ihe a so na ihe nwere ike ime nwanyị ọ gbaa n'iro maka ọ nnukwu temptation ka ọwụ ọzọkwa dịka ibe ya wụrụ ihe a na-akpọ nke ịbụọ wụrụ ihe a na-akpọ mmekọrịta ma ọ wụkwanụ communication maybe abịa na the relationship gị na nwunye gị unu enweghị any communication ọ bụrụ na abịa na mmekọrịta gị na nwunye gị ọ bụrụ na onweghị otu unu si ọ bụrụ na otu unu si emekọrịta dịka di na nwunye adịghị mma ma ọ wụkwa na ọ dịghị ezuche ezu my brother anything can happen anything can happen maka onweghị nwaanyị na-alike ka ịmago a dumpụọ ya ma ọkwanụ ka a ghara iji ya na-akpọrọ ihe ma ọkwanụ ka a ghara ịdị na-ekwusara ya okwu ịhụghị oge ụfọdụkwa ihe na-ebute lack of communication na na our relationships ọ gịnị oge ụfọdụ ọ ga-eme abịa ọ wụrụ na ihe dị ka maybe nọ nke nwoke ọ ghọtara onwe ya na ịmago na ọ na-claim soyi nke ha na onye oke akwụkwọ ọ gụkata ihe ọ gụrụ ịmago ihe ọ gụrụ enweghị part two so na nwunye ya agụghị ihe ọ gụrụ abịazie eh, somehow ọ na-eleda nwunye ya anya na-asị gịnịkwanụ ka mụ na nwaanyị a na-agụliteghị dịka otu a m si gụlite kedu ihe mụ na ya naabọ ga na-ekwu gịnị ka mụ na ya naabọ ga na-achat ma ọ na-ediscuss so ya nwa prefera ndị office ya ma ndị friends ya nọ n'iro ka ọ ndị ya na ha ga na-acommunicate ma ọkwa na ịdị na-ekwukọrịta ma ọ na-emekọrịta oge ụfọdụ ọwụ eh, maka ọrụ ọ na-arụ ọ ghọtara onwe ya dịka ya nwa wụ onye na-apụ na-agba mbọ na-akpata ego because anyị nwa wụ ụmụ nwoke anyị adịghị ekweta na nwaanyị nọ n'ụlọ nwere uru ọ bara many ụmụ nwoke ihe dịka ebe 95% ma ọ 96% adịghị ekweta na nwaanyị nọ n'ụlọ na-elekọta ụlọ anya na-elekọta ụmụaka anya nwere ihe a na-arụ mana ụbọchị ihe megidere warrantịa na nwunye gị ga-aga ihe dịka ụlọ August ma ọ gaa ebe ọ ga-anọtụ ihe dịka one week ma ọ two weeks ewee were ụmụaka a chịsara gị even ọ mgbe a ka ị ga-eji chọpụta na nwunye gị nwee uru ọ bara ewere ihe dị n'ụlọ dewe gị ọ mgbe a ka ị ga-eji maa na nwunye gị onye anyị na-eche na onye i che na o nwe mmadụ ọ wụ ịma na o nwee nnukwute uru ọ bara ịma na ị kwesịrị ịdị na-akwụ ya ụgwọ for ịnọ nkịtị maka ọ ihe meni ụmụ nwoke na-akpọ ya ịnọ nkịtị ịhụghị ya so oge ụfọdụ kwa ọ na-esitekwa na nwaanyị ọ bụrụ na nwaanyị gụrụ oke akwụkwọ ma di ya agụghị ọ na-aghọta onwe ka gịnị ke ihe mụ na olodo a ke ihe mụ na onye a ga na-akọrịdị m sụọ bekee a nwee ma ọ bụ na m relizie bekee a na ọ gaghị aghọtachi ihe m na-ekwu adịgo m tired of mgbe ọwụna m na-akọwa m sụcha bekee a na-asị m kọwa ya ọfụma kedu ihe eh, m na-ekwu dị ihe a oge ụfọdụ kwa ihe nwere ike iwepụ communication site na di na nwunye nwere ike wụrụ ọwụ na nke nwoke ma nke nwaanyị adịghị adị ọcha ọ da asapụnwu ahụ ma ọ da asapụ eze o kwuo okwu ebe ọ dịka ọ gị jee jee chọọ bucket wee cover ọnụ gị maka ihe na-esi ya n'ọnụ apụ so ị na-agba mbọ ka a ghara inwe occasion ka ọ ghara inwe ebe unu ga-anọ wee kwuo okwu maka na ebe ọbụla o mepere ọnụ kwuo okwu ị hụ na ihe ha gbara ebe ahụ biological weapon ọ ihe ha gbara n'ime ebe ahụ so ị gaghị na-achọ ka gị na na-abụ na-ekwukọ okwu oge ụfọdụ ọ wụrụ nwaanyị na-ada elekọta onwe ya anya ọfụma nwaanyị na-amaghị otu o nwere ike isi wee debe onwe ya ọcha o nwere ike ọ wụrụ dịka nke ọ ga-eme ọ saa ihe ọ na-eyi n'ime ma ọ bụ gịnị even ebe ọ ga-abịa kpasaa ya even ọ kara mma ka e wee national flag jeje kpasa ebe ahụ than nwaanyị were ihe ọ na-eyi n'ime gaa gaa kpasa di ya o nwere ike iwere gaa kpasa ebe ọ ga-eme i mepehanụ ụzọ bata ozugbo ọwụ ihe ọ ga- ihe izi ị ga-ebu ụzọ wee hụ so nwoke nwere ike o lee anya oge ụfọdụ ha ọ sị in short ọ dịkwa ka one chance ka ya baa na relationship a O, an- ihe ọzọ nwekwara ike ime ka a ghara ịdị na-enwe communication dị na uh, that is between di na nwunye ee kedu ihe ọzọ ọ bụ e nwe ụmụ nwoke nwere ọnụ ọjọọ e nwe ụmụ nwoke nwere ọnụ ọjọọ ha relizie bomb n'ọnụ ha here nsogbu adị ha ga-akọwa nke nwaanyị kọwa ya kọwa ya kọwa ya kọwa ya kọọ ma nkọ kọọ ma chikerie kọọ ma family ọ sị owewu na-emegide ihe ọwụ na the man mebi o nwe ihe ọ na-egbutenwu ihe ọ na-eri aka dị ya e nwere ike ele anya ọwụ na nke nwaanyị mebi aka dị family ha ọ ya nwa ka ndị ọ ya nwa na-eso na-elekọta family ndị nke nwaanyị ọ ga-eji ya kọwa nwaanyị kọwa ya kọwa ya kọwa ya ọ ga-ekwe ka nwaanyị kurie mmiri- kuru mmiri ṅụọ zuru ike na n'ụlọ ahụ so ihe a nwere ike ime ee, ihe a nwere ike ime nke nwaanyị ọ rịkpuo n'ime iko ya ọ rịkpuo n'ime shell n'ime shell otu eju ma ọ bụ ejuna dị ọ na-arịba n'ime o mee nwaanyị ọ rịba n'ime shell ọ ga-ekwekwa apụta maka na di ya adịghị ekwe ka ya zuoro ike di ya a na-ekwe ka ya kuru mmiri ṅụọ tọgbu iko n'ụlọ a ọ na-esochakwa na-eme ya ọ nwere ike nwaanyị nọkata nọkata nọkata nọkata ọ sị nnọọ ihe nke a ya ga-agbafu di nwoke a gbafuru o nwee ihe dịka otu o si hụwa neighbour ma ọ kwanụ onye dị aṅa na-enye attention o bugharịa pan satellite dish efesikwa ebe ahụ a na-ama na e ji onye nke a n'ụlọ mana o nwee onye ọzọ na-abịa update application nke nwaanyị from time to time maka na ebe ọ na di ya mụtara ịkọ ọnụ a na-emenụ nke ịtọ awụrụ gịnị oge ụfọdụ ụmụ nwoke ma ụmụ nwanyị mana nke a dị ka ụmụ nwanyị na-akacha eme ya ihe dị ka bekee kpọrọ ya ị mago denial of eh, conjugal rights ị ma na di na nwunye ekwesịghị ọ wụrụ na ụbọchị ọ dịrị ha dịka ụbọchị ọ dịrị ha aṅa maybe that day ha decide ya na ha ga-agba night ị ghọtala ha decide ya na ha ga-agba night and eh, a bịa na ịgba night ahụ ọ wụ na nke nwaanyị nwere ike ọ wụ na o nweghị ihe ọwụla wụ nsogbu ya or ọ wụkwa na obi adịchaghị ya mma mana nke nwoke chọrọ ka a gbaa night nke nwaanyị nwere ike ịjụ e nwere many reasons nwaanyị nwere ike ịjụ sị na a gaghị agba night o nwere ike ihe ọ na nke nwoke o kweghị enye ya o nwere ike wụ na otu nke nwoke si etriti ya adịghị obi mma o nwere ike wụrụ otu nke nwoke si agwa ya okwu adịghị obi mma ọ na-akparị akparị ebe o buru ibu so nke nwaanyị nwere ike ịsị ebe ọ dị otu a ka ya kpọchigodi door ministry a ka ọ jụgodo oyi adị nke nwoke obi agaghị adị ya mma ihe ọzọ nwoke ga na-echewo nna na ya makwa otu ahụ esi wee nwee nkwa na akwa aka n'isi okwu ihe ọzọ ya ga-eme o nwere ike jee na black market ebe a na-ekonye akwa na ntu ị ghọtara ee o nwere ike jee decide ya jee that place jee jee mago zụrụ ngwa ahịa instrumentally mago zụrụ ya na retail lọtawa okay so all these things na-eso eme and e nwere ike o nwee otu a ga-esi ebuberu nwoke ọnụ n'ụlọ echiche ọjọọ echiche dị aṅa abata ya n'isi echiche ahụ bata ya n'isi o nwere ike decide asị ọkwa nwaanyị a ha ihe iji eme m guy ọ dịkwa ka ị ga-ejide ihe ahụ ọ dị ka ị ga-ejide ya nwoke nwere ike jezie ebe ọzọ ịmago jee jee rụọ tent ya jụ nwunye etu e si ajụ ekwensu na ọrụ ya niile nwaanyị nọkọtazie nọkọta nọkọta nọkọta legodo di ya ụmụ anụ na-eme ọ nọkọta ha na-abụ achịrị achịrịma

ịmago in the process ọ chịrị ụkwụ chịpụ na main road aka na-awụ ọ ghọọrọ ndị mmadụ opportunity ịghọtala oge ụfọdụ kwanụ ihe nwaanyị ji apụ n'iro adị m ekwu na nwaanyị ịgba n'iro wụ ezigbo ihe o nwekwa ezigbo ihe ọ wụ maka na ihe ọ na-emebi karịrị ihe ọ na-edozi adị m sure na o nwere ihe ọ na-edozi oge ụfọdụ kwa ọ wụrụ o nwegodu ka ha naabọ si decide ịgba night ọ wụ na nwoke ibe m enweghị ume eji afụ ọkụ a ọ makwanụ otu esi e- enweta ume a o nwere ike due to lack of communication makwanụ nke nwaanyị nwere ike ọ gaghị agwa ya sị ya na otu ọ ga-esi ime ya ka ọ balance ya na otu ọ ga-esi ime ya ministry m adị happy ọ gaghịkwa agwa nke nwoke apụta atọgbọ like that ọ dịka osisi egbuturu egbutu daa n'etiti express road ịghọtala mago ụmụ osisi a na-eme ha daa ụmụaka highway bịa ha magoro ya na-amafe na-agafegharị o nweghị ike ịsị ya ngwa mena ya otu a ma o mee otu a ọ gaghị ekwe agwa ya so oge ụfọdụ lack of satisfaction nwere ike ime nwaanyị ọ chọwa ndị nwere ngwa ọrụ gbagote agbagote ọ bụghị ụmụ ihe one inch a di ya ji efeel ma ọ di ya ji eclaim n'ụlọ ya o jee chọọ ndị nwe one or two things nwe weight ịghọtala before you know it o bido ha na-eriwe nke a dị n'ama nke nọ n'ụlọ aga-emekweni sense again oge so and eh, oge ụfọdụ e nwere ike nwaanyị di ya na-ada ekwekwe ka ha naabọ mekọọ dịka nwu- di na nwunye nwere ike ibunye uche ọjọọ o nwere ike ime ya echewe echiche ọjọọ nwaanyị ahụ dịka nwaanyị ahụ nwere ike even ọ ga-eme ihe na-ada eme eme nwaanyị ọwụna e bubere ọnụ ịgba night nwere ike ime ihe ọ ga-eme ntị nụ ihe dịka cotton wool esi na ntị na-apụta achọkwa nke ị mara nwe ihe ịmata ife ọ chọ ka ọ gwago the easiest nwaanyị e nwere ike iseduce nwaanyị e nwere ike ịcha ya ọkụ o bende ka aluminium kedu ụdị nwaanyị ọ wụ ọ nwaanyị di ya buwere ọnụ nwaanyị di ya na-ada ekwezi ka ya na nwunye gbaa night ọ nwaanyị dị very easy to seduce ọ dị very vulnerable ọ dị ka nwaanyị ahụ so ụmụ ihe ndị a nwere ike iso mee nwaanyị o chebe echiche ịgba n'iro o chebe echiche ịchọ onye ga-awarm engine ya maka na o tego ọ jụrụ oyi ọzọ dịka ibe ya wụrụ nke anọ wụ lack of attention from the man nwoke ada enwedị efe sef ọ wụ na onye ya na ya abụọ bi n'ụlọ wụ human being ọ chọdị ịma ma ọ wụ na o kwesịrị nwere efe for nke nwaanyị mana ọ na-enwe efe maka ndị ọ- utu ụmụ nwaanyị ndị ọzọ nọ n'iro ọ na-enwe efe with friends ya but o nweghị efe maka nwunye ọrụ ahụ nọ n'ụlọ ga-eme ọ gachaa bata o kwesịrị o nweghị ọrụ ọzọ ọ ga-eface na-awụghị ya na nwunye ya nọ ha na-achịrị ha na-ediscuss kedu ka ụbọchị dị nke aka kedu nke ọzọ ihe a nwere ike ime nwunye ya ọ hụ na di ya enweghị efe for ya ọ hụ na di ya enweghị ada enye any kind of attention o nweghị ihe ọzọ ọ ga-eme ọ wụkwana m na-asupport ka ọ gaa there but ọ ihe na-ebute ụfọdụ mmadụ ji ewepụ ụkwụ n'ama ebe ọ bụ na o bu ọnụ na-akpagharị while human being ka ọ wụ ọ wụghị osisi a carvụrụ acarve ọ wụgodu calendar even calendar nọ n'ụlọ na-eme o nwee ebe fan ga-esi bukata ya bukata ya bukata o si ebe a kopụ isi ọ daa n'ala rollụọ ọ wụ calendar ka m na-ekwu so o nwere ike abịa nwaanyị nọ n'ọnọdụ ahụ enwere tendency ọ dị possible na o nwere ike o buru ngwa ọrụ ya bunye onye ya na ya abụọ na-arụkọ ọrụ n'ụlọ ọrụ onye a na-euse ya anyhow onye ọrụ na na-apịa onye ahụ na-apịa ọkụ anyhow nwaanyị a nwere ike iburu onwe ya bunye driver ha na-anya ha n'ụlọ ma ọ na family nwaanyị a nwere ike iburu onwe ya bunye their house boy ma nwa boy ha o nwere ike oge ụfọdụ ị hụ ka madam kuru ofe kujuoro ụmụ boy ya were anụ kwasị ya n'elu i chee na nwunye gị awụka ezigbo mmadụ ma ọ bụ gịnị ọ chọzi ikuye ofe nke gị o were ofu anụ na nke another anụ ọzọ dịcha mfa tụkwasị ya n'elu that is dewe gị anụmanụ ị chọ iri i rie ọ wụ na ị chọghị iri ọ dịwa but i lee anya na ofe e kuuru ụmụ boy gị ị na-awonderzi nwunye gị oke obiọma ka o nwere ihe a ị ma na ọ wụ oke obiọma na ụmụazị ahụ ndị na-update eh, apps ya maka ịgbanụ nkịtị na o nwere ihe ị chọ ime ụmụazị a na-emelite ọnọdụ ya so o sikwa n'otu a na-acompensate ya by imake sure na ndị ofe e kuuru ha ga-enwe weight karịa nke gị maka ejighị nwa nwoke ya ejighị aza aha for nothing ịghọtala oge ụfọdụ nwaanyị ebuwere ọnụ nwere ike ịbụrụ onye bụ mekaniki na-arụzi gị moto nwunye gị aghọrọ ya mekaniki opportunity a na-akụ oge ụfọdụ due to na ị chọghị ịma na nwunye gị ọ nọ ma ọ nọghị nwunye gị due to na ọ na-anọ na o nwe ihe ọ na-arụ e nwere ike nwee ofu anụmanụ bi n'akụkụ street unu na-eme ọgbago agbago ọgbada agbada and ụdị ndị ahụ ụdị ngwa ọrụ ha na-enwe weight nwunye gị nwere ike isi na gate nepụ anya ma ọ si na gate nepụ anya every time ọ pụta na gate daga ya na ọ tụrụ ọgbago agbago ọgbada agbada before you know it one thing nwere ike lead to another nwunye gị aghọrọ ụdị mmadụ ahụ opportunity ọ ghọrọ ya opportunity o nwekwa ka ọ dị nwaanyị ebubere ọnụ o nwere ike o nwere ebe ọ ga-eme ọ nọruo o bido hatewe the opposite sex o nwere ebe ọ ga-eme ọ nọruo o bido hate ụmụ nwoke maka na ọ na-eche na ọ dị ka otu a ka ha ncha niile dị ọ ga-awụ otu a ka ha dị o nwere ụdị onye o nwere ike imeet o nwere nwaanyị o nwere ike imeet a sị ya gịnị na ọ n'ebe a ụmụ nwoke ka i ji nwee hope a ị nọrọ ebe a gị nwa agụrụ agụgbuo gị ya nwa ezigbote agụrụ agụgbuo gị na nekwa nke m na-eri nwere ike megide ihe a o shiftuo mind ya before you know it o bido ọ na-ekwu okwu ya nwa nwaanyị ịga meetie nwaanyị ibe ya spirit of lesbianism abata ya n'ime because ebe ọ na ụmụ nwoke awụọla ya n'ala ebe ọ na o nwe ihe di ya ji ya eme ee ka chọnụ ebe ya ga-eme ọ nọrọ ma ebe ọ ga-eme ọ ga-eme ya obi ọma before you know it nwunye gị esigo from nke esigo eh, eh, from positive and negative pụta o banye negative and negative ma ọ positive and positive ọ bụrụ na nwunye gị ebugharịgo aka steering moto ya bupụ ya from ebe ọ kwesịrị ịdị bugharịa the other side ị nọkatazie lee ya ị na-awonder ma ihe ọkwa onye m mabu before ịma na onye a ezi ihe ebugharị awụwa obere ihe ka ebugharị ma mentality ma gịnị maka ọ gị nwa wụ di ya so causeuo ya so o nwere ike ime nwaanyị na-achụ ya abịa ịma na nwaanyị ahụ wụ partner ya ọ ka ha arụkọ na the ministry nke ọzọ awụrụ gịnị nke ise awụrụ gịnị o nwere ndị wụ abịa na family a na-atrust ha a na-enye ha a na-enwe ntụkwasị obi ebe ha nọ o nwe ka di na nwunye si nwee okwu dị aṅa oge ụfọdụ agaghị akọsara onye ahụ and ị ma na onye ọbụla ị tụkwasịrị obi ọ bụrụ na echi ịkọsara problem ị nwere ị ga-akawa ahụ make sure na ị gwara nke eziokwu gwacha ya everything so that ka ọ mara ebe ọ ga-esi wee tinye ọnụ wee bido solve the problem so oge ụfọdụ ndị anyị na-akpọ mediators ndị anyị na-akpọ ndị ga-eme confidants ọ na-eme ọ gbajuo dọrọ anyị ga-akpọ ha oge ụfọdụ ekwensu nwere ike ịba ha n'ime oge ụfọdụ ekwensu nwere ike ịba ụdị ndị a n'ime because gị nwa na onwe gị wụ the mediator ị ma ihe niile gbasara mmadụ naabọ a ọ wụ na nwoke wụ nwoke ọ ga-eme maybe ya na nwunye gbaa night o jisi ike ị mago gbajinye ofu aka ma ọ gịnị ọ dịghakwa ihe emeworo ee onye ahụ na-abịa ekpeziri unu ma ọ ma ọ ma na nwaanyị a na ị da satisfy ọfụma na bed and o so n'ihe na ebutere unu esemokwu o nwere ike one day one day ekwensu arụọ ọrụ onye ahụ trust ị na-akọrọ ihe niile gbasara gị na nwunye gị nwunye gị aghọrọ ya opportunity maka ọ ma loophole nọ dị ọ ma everything so ihe a na ị da emezi nwunye gị ọfụma o nwere ike helpụọ gị na round ya up otu a na enweghị enough wifi ma ọ enough eh, eh, eh, connection iji na update application nwunye gị ya nwa na-help gị and o nwe otu ị ga-esi ama because i sigo ọrụ esi bata ahụkwa ya ka ọ nọ na your parlour ị ga-efeel na ọ wụ harmless visit ị ma na that visit ahụ ndị abịrịba ụmụ ndị a na-akpọ ndị abịrịba ha sị na that visit ahụ enye gị ife that is o nwego ihe e tinye na the visit ọ bụzị ordinary visit ahụ ị maara visit nke a dị iche ị hụgo ya so oge ụfọdụ ndị anyị kpọrọ confidants ma ọ mediators in our lives or in our families oge ụfọdụ ị na-atụkwasịkwa obi na-atụkwasịkwa ha obi ị nakwa echeki mara otu i si atụkwasị obi gbakọọ ọfụma ma onye a kwesịrị ntụkwasị obi ọ bụrụ na ọ gbajuo dọrọ o nwere ike ya nwa wụ nkịta o nwere ike ịta ọkpụkpụ a nyawara ya n'olu o nwere ike ịta ya so abịakwa na nke ọzọ nke ikpeazụ oge ụfọdụ o nwekwa ajụ na ada ajụ kama m jụọ ya rukwa today adị m aghọtacha ihe ọfụma bikonụ unu ewena iwe mata ufọ na-ajụ from mata ufọ tv maka a sị na onye ajụjụ ada efu ụzọ mana ama m na m jụọ nke a m ga-anụtakwa mana ka m jụọ ya maka na ada ama ama kedu ajụ ụdị ihe a biko ụmụnna unu ewena iwe nwoke na nwaanyị ọ na-eme enyi ihe dị ka nwunye mmadụ na nwoke ọzọ ha enwere ike ịwụ enyi biko m ga-like m ga ọ ga-amasị m unu ga-aza m ajụjụ a unu aga na my WhatsApp plus 228-9933-7766 unu nwere ike ịga there dropụọra m ihe unu ghọta n'ajụjụ a m jụrụ nwoke na nwaanyị o nwere ike ịbụ enyi nwoke na nwaanyị o nwere ike ịbụ enyi ọwụ na onweghị ihe etirie can they be friends with no attachment maka oge ụfọdụ ọwụkwa na enweghị action there will be no reaction ọwụ na enweghị action oge ụfọdụ there be no reaction ihe na-ebute oge ụfọdụ ị nọkata ị nụ na mmadụ na-abụọ na ha wụ friends na onweghị any attachment o nwere ebe friendship a nwere ike ọwụ na o ruo edevelopuo ihe a n'otu mkpọ eh, eh, eh, n'otu mkpọ law of magnetism ebido takewe place ịmago ụmụ ihe unlike terms a ebido attractịwa ị ghọtala ebido attractịwa before you know it ihe ebido harmlessly ọwụzie na na-abanyeghị eji ọwụ na-abanyeghị eji so bikonụ unu ewena iwe ma unu nwekwa ike gaa na comment section na YouTube Ima24 TV na YouTube or Ima24 TV na Facebook zaanụ m ya unu ewena iwe biko nwoke na nwaanyị ọ na-awụ enyi asịkwa nwa okorobịa na nwa agbọghọbịa nwunye mmadụ na nwoke ọzọ ọ na-awụ enyi ka uche unu dị ya ka ọ jigodo oyi biko tutu anyị emechi unu echefukwana anyị ga subscribe na YouTube ma na Facebook unu ruo typeọnụ Ima24 TV na YouTube ma Facebook unu ga-enwefe ya ebe ahụ biko unu echefukwana ịlike ya clickienụ like clickienụ gaa na comment unu commentie nye na ihe unu chere gbasara video anyị mere sharekwanụ videos a kesasaranụ onye ọbụla tụsasara onye ọbụla o nwere ndị ọ ga-abara uru o nwere ike ịchange one or two things unu ruo pressie notification bell press the notification bell so that otu anyị na-enwe eh, eh, videos every Monday mgbe ọzọ anyị ga-enwe video ka unu soro mata ka ọ na-apụta n'ihu screen unu Igbo kwenu Igbo kwezuonu ka emesịanụ emesịanụ bye bye nụ